Zomwe wachita Peter Mutharika apatu ndi zonena kuti zachita kuonetseratu kutino mkulu ameneyo alibetu moyo ophangira china chilichonse. Ali ndi chidwi chofunitsitsa kuonetsetsa kutino wina aliyense amene akugwira naye ntchito around him. ndiye kuti akupatsidwa ntchito akugwirira ntchito limodzi osati china chilichonsecho ndiye toka shaina akakhala iyeyu peter Mutharika kumakambanso kuti mukukamba iti kodi tikukamba tokunena kuti watumatu achina Chihana komanso ndiye kuti kuzatuma mayi Jane Ansah kuti akagwire ntchito zina zake zimene mwina iye anakatha kukazigwira akanakhala kuti ndi munthu woti afuna azioneka kuti akupanga zinthu ndiye Koma wawatuma kunena kuti musamangokhala m'maofesimo. Nde wawatuma kuti akagwire zintchito zanji? Tifuna tifotokoze bwinobwino nkhaniyi kunena kuti dzulotu kwatuluka chibaluwa kuchokera ku ofesi ya a President and Cabinet ndipo ndi chimene mukuchionatu pa screen panopa. Chimenechichitu tipanga zonena kuti tingochiwerenga kuti chikuti bwanji, akuti, Press Release Official Delegation,

Ah, iyi iri kupitatu kwa kumtundu wa Malawi ndipono kusinthu zoti president akupanga delegate kutuma anthu kuti akagwire ntchito akutitu ah, kuchoka ku Capital Hill ku Lilongwe kumeneko olemekezeka ah, Professor Arthur Peter Mutharika president wa dziko lino ndi zonena kuti pogwiritsa ntchito mphamvu zake zimene constitution imampatsa malamulo a dziko lino pa gawo 89 1d ah, ya malamulowa ndi zonena kuti watuma anthu awa kuti akagwire zintchito izi. Right Honourable Dr Jane Ansah SC, JA, um, she will be responsible for the disaster of manage, uh, disaster management and prevention uh, other delegations will be made As need arises, akunena kuti apa nde kuti olemekezeka Dr Jane Ansah amenewatu ndi zonena kuti akhala nde kutino akugwira nthambi yokhuzana ndi Disaster Management and Preparation kutanthauza zonena kuti eh kuthana ndi kukonzekera zingozi zogwa mwazizizi mmene angathane nazo ee komaso ndekuti kukonzekera ngati zinthu ngati zimene zita mabwera eti azigwira kuka department kameneka kuyang'anira zimenezo komasotu akunena kuti zina ndi zina zikhala ndekutino akutumidwaso zintchito zina ndi zina ngati no china chake chitabwera koma pakanali panopa apatsa gawo limenelo kuti aliyang'ane limenelo kuchoka kwa president komaso ndekuti pa number 2 pali a right honorable a second vice president Enock Kamzingeni Chihana

akakhalatu a Chihana a president achiwiri a vice president achiwiri sorry akunena kuti iwowatu nde adzikayang'anira nkhani zokhudzana ndi kumangidwa kwa Mombera University ehe nde azigwira ntchito ndi maunduna amene angakhale akukhudzidwa unduna oyang'anira za maphunziro unduna oyang'anira za uh, zachuma komanso unduna oyang'anira za transport kutino Agwira nawo ntchito kuonesa zonena kuti university ija mpakana itani? Itheke. Tikamakamba za university imeneyitu ndi ija ikumangidwa, ok imene ankanena kuti imangidwa anangoikako kaya dzi akuti kaya ndi msewu kaya ndi chani eh, chakumpoto uku eh, mpaka achina Bon Kalindo anakafikako kumeneko. Nde akunena kutitu ngatiso pakhale zintchito zina ndi zoti adzitumidwa ngati zabwere eti. Komano zintchito zomwe atumidwa panopazi zikuyenera nde kuti ziyambe kugwiridwa as soon as possible pompano pompano osatiso kuti no komano iyayi mwezi wamawa kapena chaka chiti. Nkhani zake ndi zimenezi. Kodi chikalata chimenechi tachibweretsa chifukwa chani? Timafuna kupanga point out nkhani zonena kuti no pakuoneka ngati pali team work eti? Pali coordination chifukwa poyamba paja umangodapo zoti ayi. a Chihana apita kumpoto akayendera iyayi mafumu akapanga zotaya zoti ah kodi adawa akuyendanso ngati mene amayendera a Manganya uja bwanji sakuononga ndalama zathu akamapanga chonchi zimene akupangazo ndi zaphindulanji fa a Manganya wazipangapo zimenezo kukayendera maofesi kutere kukapeza anthu sanafike maofesi mwachangu komano ndi phindu lanji lomwe tinapezako zimenezo kupatula kuona kuti no kumangoonongedwa ma fuel Iwowa kodi zimene akapangazi ndi zachilendo kuti naka sanazipangepo? Anthu azipangapo koma phindu lake ndi chani kumakangocheza ndi mafumu iyayi ifeyo tikulonjezani boma lathu tipanga zothekera kuti no zinthu ziyende bwino bwino ah inu basi zimene mukapanganizi nde basi kukangowauza anthu zimenezo? Zosiyana chani ndi nthawi ya campaign ndi zimene mukupanga. Koma apa nde tikhoza kuona zoona kuti pali no coordination at least kuchokera no ku office ya president chifukwa uku sanali otumidwa ku mpoto kuja anangonyamuka kupita okha. Koma apa pali coordination kuchoka ku office ya president ndi kupita ku office ya vice ma vice ma vice president. A Jane Ansah okay mukufuna mudzipanga zinthu zanu zanu fa iwo amanena zoti akapangaso focus kumbali yokhudzana ndi ma reform a Jane Ansah. Koma mukamapanga za ma reform zanuzo ngati president wakutumani mukagwire ntchito iyi Muonesese zonena kuti ngozi zogwa mwazizi zimenezi thana nazo kodi muzithana nazo bwanji nde kuti no ah, kaya anthu manyumba awo agwa kodi mungathandize motani e, kaya mbewu zawo zakokoloka mungathandize motani zinthu ngati zimenezozo eti ngozi zogwa mwazizizi komanso nde kuti ngati pangakhale zina tikutumani kubweranso inunso a Chihana tapitani no poti no kumpoto ko ndi kumene mupanga focus fine Tapitani tsopano mupite ku Mombera University ija. Tidzutse chinthu chimene chijacho. Osati kungoyankhula timanga Mombera University koma osati. Tichidzutse chinthucho chinthu chonena kuti ndiye kuti no. Anthu akumpotoso akhale ndi university inako. Osati munthu azichoka kumpoto all the way kumpoto kukafika mpaka na ku Thyolo ku MUST kukaphunzira. Aa. Tiyeni tidzutseni chani university kumene kuja ya mphamvu. zinthu zopatsa chidwi kwambiri and izizo tikhoza kuona ka pattern kunena kuti even nthawi iyi ya ah, nthawi ya zikumbutso za asilikali awa eh? tinaona Peter Mutharika anatumanso a Jane Ansah kupita kukapanga achihana kupita ndi delegation pali kajeni kabwino kwambiri kuti no mmamoti uzingopita ndiweyo nthawi ina iliyonse president ukhoza kutuma anthu ena i know kunena kuti fans ina izinena kuti ayi ndi nkhalamba kaya ndi mphamvu ya ukalamba imeneyo sangakafikire okha chabwino kaya ndi kufooka kwa thupi kaya ndi kunkha- ndi ukalamba chani koma ife chomwe tingapange point eti ife sitikufuna kulowa ma personal attack ife tikufuna tikambe zonena kuti ntchitoyo ikugwiridwa ngakhale mukunena kuti kapena mukhoza kunena kuti ndi nkhalamba koma ntchitoyo ikutheka eti e, ntchito imene mwina achinyamatanso mwina anayilephera kuigwira komano Nkhalambayi ikukwanitsa itangokhala kutuma anthu ena ake. Pamenepo nde amati no mu umodzi muli mphamvu. Team work eti hee. Nyerere zija mumaonanso zimapatsirana chakudya kupatsirana kupatsirana kupatsirana pa ndandanda wina aliyense apanga izi mpakana muzaziwa kuti akumba dzenje lija chani akupezeka kuzapanga supply kumapanga survive. community. Zimene zimafunikira ndi zinthu ngati zimenezi. Ayi, apa nde zili bho kwambiri. Let's hope kunena kuti no akapangidwa delegated kumene koko zinthu zikhala zikutheka ngati mmene akunenera makamaka kumangidwa kwa Mombera University ko chikhala chinthu cha mtengo wapatali tikachiona chimenecho chikutheka. Muli maganizo pa nkhani imeneyi ngati muli nawo ayikeni mu comment section koma ndi kuti kuwayika molemekezanso maganizo anzathu akutitu.